Ndizomvetsa chisoni komanso zochititsa manyazi zachitika dzulo ku parliament dzulo pamene baba Malondera anapanikizatu ndithudi makosana ena amene anathandizira nawo kunena kuti no ndalama za pension za anthu omwe amagwira ntchito m'boma basi takazigwiritse ntchito molakwika kukagulira chihotelo akuti Amaryllis hoteloko basi mbali inayonso ndi kumatafunakonso ndalama zinazo so sad zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe Kwaona zibwibwi zomwe amayankhula makape achabechabe. Zitsire kwete za anthu nde zimenezi zikuphatikiza awo amene amagwira nawo ntchito amatumawo ndetu kwatulukatu nyasitu zochuluka of course ndizikamba bwinobwino koma chomwe tinganene nchonena kuti amene amafuna kupanga deal imeneyi ndizoti akhaula osati masewera this is another generation zopusa sitikutenga yayi nde mutilolea tifotokoze bwinobwino kunena kuti no mukudziwa kunena kuti mudziko muno munachitika scandal ina yake scandal yonena kuti no bungwe la Akuti pension fund eya kumenetu amakayang'ana ndithu kumasunga ndalama za anthu amene amagwira ntchito m'boma kuti no akazapumula azapasidwe ndalama zawozo kuti asamazachite kuvutika. Bungwe limene limasunga ndalama zimenezo linapanga chiganizo chonena kuti litenge ndalama zimenezo ndikukaguliratu akuti hotel ina yomwe imatchedwa kuti no Amaryllis Hotel mu mzinda wa Blantyre. Eya, kaya amaganiza motani, akuti akagula chimene chizipanga ma profit chizapangira maphindu maphindu maphindu ndekuti no ndalama zimene aza- azabwezeretsa komanso ndekuti mwina mwake mbali ina azisololanso ndekuti of course target yake inali imene komanso m- mundondomeko yokagula yomweyo a- asololemonso ndekuti pamene apeza mwayi oti asolole pamenepopo nde itaphulika scandal imeneja Kwapezeka zonena kuti no basitu anthu anakuwakuwa osati masewera ndifenso tinali mwa anthu omwewo iyayi tinganyadiretu kuti tinali mwa anthu amene tinakuwakuwa nawonso eti ndi kuchoka pamenepajatu nkhani ija inapezeka kuti no yakula kwambiri mpaka na ah, public account committee ku parliament iyitu ndi komiti yomwe inakhazikitsidwa ku parliament kwakuti adziyang'ana za ndalama za Malawi mmene zikuyendera mu akaunti zisasokonezesokonezedwe, nkhani zake ngati zachitika zofoira choncho azibwera ndikuzagwirapo, anapezeka zotitu ayitenga nkhani ija mwa serious ndipo akufuna pakhale no tsopano kafukufuku kunena kuti kodi no zimayenda motani ndalamazo amene amazidya ndi ndani kapena analamula ndi ndani zinayenda motani kukagula zinthu zimenezi ndiziti ndiziti zomwe sizinayendepo bwino pamenepo kapena zinakhotera kwina kwake motsogozedwatu nde ndi baba Steven Malondera Eeeh! Anaipatsa moto dzulo ndipo akuipatsabe moto. Ma guy mundilolebe kungoti ndifotokoze bwinobwino koma choyamba tinene kuti Baba Malondera akugwira ntchito yotamandika kwambiri. Thank you so much a Baba Malondera izi ndi zomwe tikumafuna. Tikupatsanibeni maluwa chakumapetoku koma tikambeno chonchi. Ijeni imeneyiyi, komiti imeneyiyi inayamba ndekuti inalitu Lachiwiri limenelo. kukumana ndi makosana amenewa pa nkhani zimenezi zosiyanasiyana pa nkhani zimeneziti nde kupezeka zonena kuti dzulo amakumanano ndi akutitu firm ina eh? kakampani kena kamene kanathandizira nawo kugula nde kuti chani e, Amaryllis Hotel imene iyi kampani imeneyitu dzina lake ndi akuti EMJ ya. nde amakumana nawo dzulo ndikumawafunsa mafunso inu muna, gawo lanu munagwirapo ndi lotani amafotokoza iyayi ifetu tinangotumidwa kuti basi no tizangounika kuti kodi business iyo ndiyotheka e basi kenakono basi no basi no nde umayankhulatu zibwebwe e e e e e e e e e e ayi ayi e e zambiri ma guy mundilole kuti tionere ka video aka limodzi kenakono titanthauzira kenako tipitilize nkhani

Yes.
Honourable members, honourable members, um, honourable members, can I have takers to chabwino mmene tamvera pamenepo komanso ndikuti kuonera limodzi okay chomwe chimachitikapo ndichonena kuti Baba malondera amawafunsa ndekuti anthu amenewa ochokera akuti ku EMJ ee kakampani kena kanapezedwa basi kuti no kagwire nawo ntchito yothandizira kukagula chinthu chimene chija Amaryllis Hotel kutenga ndalama ndithu za amalawi amene amagwira ntchito makamaka ndalama za zawo zopuma za pension eti nde amenewawa makamakatu anali a Emmanuel Chisale komanso nde kuti anatengana ndi mnzawo Simplex Bwanali now apopo nde kuti Baba Malondera amawafunsa kuti tafotokozani kodi inuyo mutawerengetsa kuti chi building chonse cha Amaryllis Hotel china chili chonse chimene chili kumenekoko chifukwa inu anakulembani ntchito kuti no muthandizire kodi business yi ndiyotheka Building yi tikaigula ingadzabwezeretse ndalama zimene tikufuna tionongezo? Kapena tingozinyikitsa m'madzi? Nde inuyo ngati akadaulo amene mudapezedwa, ndizoti kodi zinakhala motani? Inuyo mutamu... mutawerengetsa bwinobwino munaona kuti zinayenda motani? mu zaka zotani ndi mmeneno zaka zingati zitenga zaka zingati kuti ndalama zimenezozo zizabwezedwe mwayiona eti chi building cho chizabwezeretse ndalama zimenezo zitenga zaka zingati nde awawanso pano akuti a Emmanuel Chisalewa anapezeka zoti amafotokoza iyayi Ifetu ndi zoti titachita ma zowerengetsa zathu tinaona kutino ndalama zokwana 120 chakuti billion kukafika 140 chakuti billion Malawi kwacha tikazitenga ndikuzilowetsa kumenekoko ee amene amafuna kukagula a pension fund wa atatenga ndalama zimenezozo timawaunikira ngatino owapatsa malangizo atatenga ndalama zimenezozo kukazilowetsa ku Amaryllis Hotel ndiye kutino chi building chokhacho mmene chililimo ndithu ndiye kutino chili ndi value kapena kutino chili ndi kulemelera ndithu kumbali ya chuma kuona kutino mu zaka 18 chizakwanisa ndithu kupanga ndalama zomafika ndithuditu 120 chakuti billion kumakafika 140 chakuti billion mu zaka 18 mwayiona eti ndiye kuti za pension fund ndalama iyi ndiye kuti ndiyotheka Tidzabweza ndalama zimenezo mu zaka 18 anthu ena adzakhala akudzapanga retire ndalama zawo zidzakhala zilipo nde kuti ku akaunti kuja sinanga chi building chabwezelesa ndalama nde tizidzawapasa anthu ndalama ndalama zawo nde kuti sadzakhala opanda ndalama mwayiona imeneyo now pamenepa ndipamene kunapezeka zonena kuti no baba a Malondera amafunsa zoti oo iyayi koma inuyo ntchitoyi mmayidziwa? Inuyo muli ndi zokuyenelezani kutino mukhale akadaulo popereka ma uphungu ngati amenewowo? ayi ayi e, ifeyo tu ndi olembetsedwa ngakhale a boma amatidziwa o ndinu olembetsedwa e ayi chabwino ndiye tikufuna tu tikuwuzeni kunena kuti dzulo koma nano ndiye kuti lachiwiri anayitanano akadaulo ena amene amagwiranso ntchito ngati imeneyi nkuwafunsa kunena kuti "Ah, makosana inu kodi inuyo mutatenga ndalama zokwana 40 chakuti biliyoni ndikukaziyika pa pa kampani, chi building choti chi mwina chili ndi kuthekera koti chili ndi kulemelera kumbali ya chuma cha ya fote chakuti billion, kodi no zingatenge bwa ndalama zochuluka bwa zingatenge zaka zochuluka bwanji kuti ndalama imene ijayi chi building chija chibweze ndalama imeneyo? Ndiye anapezeka kuti anthu aja akuti amenewa nde madolo enieniwo ayankha kunena kuti zikhoza kutenga zaka 30 I think 35 ngati si 36. zaka 36 ndalama yokwana 40 chakuti billion kuti chi building chibweze mwayiona pamene ino ma guy awawa akunena kuti ndala ijeni zaka izi ndeti zaka 18 ndalama yokwana 120 chakuti billion kumakafika 140 chakuti billion kuti chi building chibweze mukuona masamu mmene akuyendera pamenepo mozondoka eti kunena kuti akadaulo eni eni akunena kuti ah, tikatenga chi building chimenechocho cha Amaryllis Hotel cho mm? ndikuikapo ndalama yokwana 40 chakuti billion, 45 billion Malawi Kwacha pa chi building chimenechocho eti? Chi building cho kuti chizabweze ndalama imeneyoyo chitenga ndekuti zaka 30, 35, zaka 35 kuti chibweze ndekuti ndalama imeneyo. Mwaiona eti? Awawa makape awawa aku EMJ wa akunena kuti Ifeyo tikatenga ndekutino popereka uphungu wathu ngati akadaulo, tikatenga chi building chimenechichi mm ndikuikapo ndalama zokwana 120 chakuti billion kukafika 140 chakuti billion mm chi building chimenechichi kuti chizabweze ndalama imeneyo zingotenga zaka 18 zokhatu basi. Mwaiona imeneyo? Mukuiona ndalamayo? 40 40 40 chakuti uja kuti alowemo 140 akulowamo times times. Koma awa akunena kuti yayi, 40 chakuti yoti kuti abwezedwe pakufunikira nde kuti pamenepopo tilowesepo chani, zaka ndithu zochuluka ndithu 30 chakuti, times mwinanso 2 zaka zimene awawa akunena. Koma tikulowesa ndalama yochepa chabe malingana ndi imene akunena awawa. Koma awawa ana ana anauza nde kuti no public ah tikuti pension fund iyi amene amasunga misong ndalama za ja za boma za Malawi kunena kuti akagule chi building chimenechi kumawauza zoti chizabwezera ndalama zomwe zaka 18. ndiye kuti pamenepo zimenera kukhala zaka mwinanso kumathamangira 100 chakuti kuti chizabweze chi building chimenecho koma akuti zaka 18 ndeno pamenepopo iwowa apasidwa ndalama awa emj wa anapasidwa kakampani kaka kofoira ka anapasidwano ndalama zokwana kuti 25 zi 25 miliyoni malawi kwacha pogwira ntchito ende ntchito anangoigwira ndekuti muchana anangoigwira basi masiku 10 okha Pamene kuwafusano madolo enieniwo akunena kuti ntchito ngati imeneyi kuti mutipase kuti ifeyo tiunike zimenezi zititengeratu ndekutitu mwezi kapena miyezi ingapo chifukwa tikuyenera tiunike ma calculation bwinobwino zititengera miyezi si ntchito yamasewera imeneyi koma ma, ma, ma, ma, ma, makape awawa agwira ntchito ija akuti basi ino ndekuti ndikuigwira m'masiku 10 ndikulandira ndalama zimenezo 20 25 million Malawi kwacha mwaiona imeneyo anyways nde anafunsa baba malonderawo kunena kuti inuyo koma mukuti ndinudi akadaulo pa nkhani imeneyi munalembetsa ku malawi ndi mmene mufotokozera anzanu olembetsa amene takapeza ena atifotokozera izizi inuyo mutifotokozera izi anzanu akunena kuti no ndalama yochepa ngati imeneyo ikafunikira nde kuti zaka 18 foti zakuti biliyoni zifunika zaka 18 kuti ibwe chibuilding chibweze inuyo mukunena kuti no ndalama tikayikapo ndalama times times imeneyoyonso kumafika mwina uh, 400 chakuti billion tikayika pamenepopo ingotitengera zaka 18 zokha kuti iwi chibuilding chibweze inu koma mmadziwadi ntchito iyi anzanu akuti zina akuti ndi makape eh, pamene anayamba kutuluka thukuta makosana aja ndikuvomereza kunena kuti ayi ifeyo sitinalembetsedwetu ntchito imeneyi sitani sitimayidziwa Kutereko ifeyo tinangoimbidwa ma foni, anangotiimbira ma foni akulu ena ake nkutitumizira machani ma email akagwireni ntchito ife basi tapeza ganyu atipanga bwa ife atipasa masiku 10 ife tinangogwira masiku 10 ndikuwapasa zokagulazo ife sitinapange nawo ife tinangopereka uphungu kuti no zimene zingayendere zoti kaya anakagula chani ife sizutikhudza ife tinangogwira ntchito imene anatani anatipasa komanso ifeyo sitinalembetse siife akadaulo pa ntchito imeneyi. Ndikanakhala pafupi ndikanatola miyala ndikwagenda makosanawa kapena kuwasenda ndi ma fight chifukwa ndekuti no kumeneko ndikusewera ndifeyo now pamenepa lekufufuta ngandani kuti tatchulani amene amakapanga zimenezo ndindani amene anakuimbirani phone anakulemberani ma chani maimelo nindani tikufuna amenewo amakanika nde kuti kuwatchula chani chani komanso zoti tikufuna nonse pano mukabwerese zima umboni zonse zima detail zonse ma email onse apo ayi nde kuti nawonso zavuta anyways magayi nkhani ikupitirira leroli ngati lachinayi nde kuti akuti akhala akufunsa no magayi amene amagwira ntchito ku bank reserve bank ya malawi ayi agavana kumeneko ndi anzawo nawonso aitanidwe ndithu makosana ayankhuleko mbali zawo E, mukuziwa chani magayi ifeyo ngati munationa magayi amene ali m'boma umumu ndizonena kuti no akapanga zabwino timakhala tikuwayamikira and timawapasa moto ina ya- kuipasa moto tu kwambiri iwe mpaka nafa zina sena fanzo mfana umajiya umajiya koma ngati siwanapanga note ifeyo sitimaima nawonso makape amenewawo akatana akafoyiranso timapezeko zoti kuigaza apa tikufuna time ndi baba malondera well done agwira ntchito yotamandika kwambiri fa ndi ntchito imene anamulemba ku parliament ko kunoti Akulu muziyang'anira kumbali za akaunti ndalama za Amalawi zisamasokonezedwe ndi mukaima pabwino mukakhala kuti muli kumbali yotsutsa and inuyo muli ndi mtima ofuna kuthandiza tufuna mukhale mtsogoleri wa cha wa genuine nde akupanikizatu chikupanikiza mmafunso anthu aja amati onjenjemera zibwibwi ndi zibwibwi leroli sitidziwa zizi kukhala zotani koma ma guy Chimene ndikufuna kunena apa nchonena kuti zopusa ngati izizi tisazilolere kuti zichitike and pali ma big big people alipo akuluakulu amene anapanga zimenezi amboma momwemo amenewo agwidwe chifukwa amenewowo ndi akatangale aja ndati ndi amenewowo amene amatsogolera katangale mwamva kuti boma lija lawonongeka chani chani anthu ake amakhala amenewowo nde ameneyoyo amupeze ameneyoyo ndipono alandire chilango ameneyoyo ntchito yake ikuyenera imuthere ma guy posatengera kuti no ni ndani eya tikapanda kupanga choncho ndiye kutitu sitikonza wakatangale ndi ameneyoyo ameneyoyo chifukwa apa mukhoza kuona kuti no zikuyenda mopindikapindika ndikuzani ma guy ndinakakhala ndayandikira makosana amene aja ine ndinakawapatsa ma fist Honestly ine nde ndinakamenya makofi osati masewera. We don't need this. Sizimafunikira zonena kuti no tizik tizikhala nawo ofoira ngati awawa. Kuti tidakafinya pakhosi mpaka amuulule ameneyoyo and akuyenera ati amuulule ameneyoyo mpakana yake ndeyitani iume. Kungoti no zachibwana zikamapitiliratu ndi boma ilili la dpp iyitu ndi zonena kutitu he kusendana kusendanatu this is another generation palibenso zosekereratu palibetu zonyengereratu. Zabwinozo nde tizikamba and tikuma